Custa faina est fata cun s'agiudu de sa Regioni Autònoma de Sardigna, Imprentas duemilla e binticincu, duemilla e bintises, Lei de sa Regioni bintiduus de su duemilla e dexiotu.

Salude a totus, beni torraus a Corrias de Fogu, su programma de RTS po arrexonai de su mundu de oi in sardu. Seus in direta in su canali setantanoi de su digitali terrestri Facebook e YouTube, in WhatsApp puru, ddui est su numereddu ingunis in basciu po si mandai messàgius e cumplimentus, tanti crìtica non ndi ligeus. Dònnia cida arrexonaus de un'argumentu de importu mannu, custa cida puru un'argumentu de importu mannu, librus e atra cosa puru, cun d'un'ospiti de importu mannu, Michele Atzori, Miali, Dottor Drer, su Dottori, no sciu ita totu ti depu nai, beni beniu.
Gràtzias, gràtzias meda. Tengiu atrus numingius puru, eh. Ah no, scoviamindi calincunu.

Funt trinta, trintaduus, ma is atrus duus non si cumprendint. Ascurta, segundu, sigumenti sa cosa de nai est meda cun tui, commentzaus de s'urtima a torradura a coa, o de sa penurtima? No, fai su comenti de su mutetu. Ah, dda retrogaus. Cumentzaus, certu.
Deu nau de incumentzai de su libru, sa penurtima, dai. Mm. Insomma, mancu ita naras. Eh, poneti a una parti, giai custu titulu ti narat una cosa, poneti a una parti. Mm-hmm. Che m'arrecordat anzi unu video miticu chi ormai certo. est una cosa mitica. Eia. In sa fotografia ddu est una fotografia, in sa copertina ddu est sa fotografia de Capofrasca. Eia. Su pretziu est politicu. Giai mm-hmm. prima de dd'oberri custu libru già m'at nau

Cosa a nai, est stranu. Custu poneti a una parti, duncas, eh, tropu piticheddu, no ddu biu, eh, seu imbecendi. Baxeisindi, custu giai dd'apu biu, sa fotografia, chini dd'iat tirada custa, ti dd'arrecordas? Custa dd'iat fata Spider, Alberto Spider Badas, e dd'iat tirada issu, custa fotografia poita est, fiat s'unica bellixedda chi ndi tengiu, depit essi una foto beni fata e finzas sa risolutzioni, dd'apu scioberau custa. Però bellu messaggiu puru Sissi, ma a parti ci nd'est un'atru puru de messaggiu ingunis. E intzandus non dd'apu biu deu, torru a nai, non fait a scoviai, ddu depu agatai. E bastat ddu castiai.
Custu titulu poita parti cumenti a parti festa. Eia.
Scovia de chini est s'idea, sa tua est. E certu,
mi dd'ant cunsillada. E segundu mei su titulu est sballiau.

e su dumilla e noi e duncas nci passat sola nci passat si porca miseria e segundu mei est sballiau poita no no est no est su sensu de su contu a mei mi praxit ti nau sa beridadi certu ma e però innoi Ivo Murgia chi fait nci tenis arrexoni nci tenis arrexoni e partit poita fiat una battuta de però custu est scritu in su liburu No, eh, no, non depes, no, non depes scoviare. Est unu liburu de contus. Sì, sarà.
Ma unu pagheddu sa trassa è tipo su primu, però su primu fiant donniunu a contu suu innoi ci torrant totu a sa narrazione principale. Certo, e seu imparendi. Ses imparendi.
e ma de su sigundu libru chi si Scrittori, eh? eh. Mica de su primu, su primu est eh. facili. Eh, eh, seu imparendi, eh, aici m'intendu pro prontu po ndi mm. fai atrus? Bieus. Eh. Ite est idea de sighiri a iscriri? Ma innoi dd'apu iniziau là e eh, no est bellu bellu ddu bis ponimidda manna Marco de sa regia ca dd'ollu biri a biri chi nd'aciapu su messaggiu subliminale eh, eh. Mm, boh interessi mm. Bah. Boh, no ddu Est sciu. facili, eh, però. Ah, facili puru? Eia. Insaras seu deu. Nc'est fintzas sa cobertina de manca, aici cumenti ddi nant, però puru de custa nci nd'est atrus duus. E dd'at fatu aposta tui? Certu, est sempri totu fatu aposta. Poi unu ddu ponit custas cosas e no ddu cumprendit nemus, va beni. E su spassiu no ddu contas? Po mei est su spassiu. Po tui, po tui. De ita contant custus contus, duncas? Cussa est una storia. Autobiografica?
E autobio certu però non seu deu su personaggiu principali mancu cust'otta no mancu cust'otta e est unu contu apu custu dd'apu scritu candu est bessiu su primu no comente est bessiu su primu giornata avara giornata avara giai giai non mi pensamu de de ddu portai in giru de fai presenta giai no mi pensamu chi fiat una specie de gadget de po is amigus una cosa E invece poi m'ant pigau a sa seria. Oh at bendiu duamilla copias, già ca est a biri tui. Mescamente poi poi nc'est stetiu una frimada poita nci fiat s'epidemia e però femus andendi a scopiu a fai presenta, femus fendi cussu praticamenti de traballu e inguni apu pentzau, ma chi funtzionat deu calincuna cosa dd'ollu contai, cioè ndi tengiu ateras de cosa de contai e mi seu postu a ponni impari totu is contus de apitzus de cussu pe de unu periudu longu Annus ita seus chistionendi? Seus chistionendi de de s'epoca de nareus de su dumilla e oto finzas a casi a oindì, prus o mancu, finzas a is urtimus annus. Giai bint'annus. Però sigumenti a scriri contus est facili, a scriri una storia est meda prus dificili, nci apu postu meda a ddi donai unu Una trassa. Una trassa, una, 'ezo a nai, un'arriu, unu stream, a cumprei, prima 'e totu 'ollu scumprei ite chi 'ollu contai, eo 'ollu contai totu custa storia ma cali est su contu miu chi 'ollu scoviai, finzas a candu non cumprenzis custu non arrennescis a ponni impari totu in sa storia Nareus ca segundu mei ci s'est arrennesciu in parti, unu non si depit, unu scritori non si depit mai criticai, apu giai criticau sa copertina e su fatu de sa narratzioni. Seus tra amigus, no est ca si ndi importat. Però
però apu cumprendiu cumenti si fait e finzas cumenti non si fait. Ses imparendi, bravu.
E certu. Cumenti est stetiu custu
Doctor Dre, fammi su praxeri, canta sa canzoni chi praxit a me. Su dottori 'e Bunny Pop, canta sa canzoni, ajò. Andat beni aici, no, poita est unu, insomma, unu musicista, un'artista de importu.

Fiant po ddu cambiai su nòmini poita insoma fiat una persona importanti fotzis po ddu fiant po tzerriai Liceo dotor Drer? E dd'ant a fai eh oh Eh si prima o poi aici aici Bellu bellu bellu Bellus tempus bellus tempus Eh si si deu puru mi fui arregodendi de Dottor Drer candu ancora no fut Dottor Drer e fatzeiaus is festas al Teatrino dei Ciechi chi fut atacau a Scienze Politiche poita Franco Maccis fut in Scienze Politiche e tandus fatzeiaus totus festas de autofinantziamentu, cioè cosas, festas chi eus fatu nosu is piciocheddus de oi si ddas sonnant, Madrughi Rave tocat No, poi fiat, ci fiat, issu teniat custu, custa manera de de fai spettaculu, insomma, liberu, no est chi, insomma, bolàt una una maglietta, insomma, acabàt a spullincu, cumenti, insomma, un'artista cumenti si rispettat.
E a pustis, e a pustis est diventau Dottor Drer, ma a pustis però, ah ah ah. Dottor Drer, eh sì. E duncas, comenti est chi fut tandus, comenti funt arribbadas le posse, cali est chi fut s'atru, s'atru gruppu chi fiat rap. Ah, nci ndi fiat unus cantu, nci fiat su de de Dottor Drer, poi nci fiat Compagnia Barracellare, nci fiat un'atru, un'atru gruppu De un' amigu nostru, si chiamat Massimu Aresu, chi immoi fait su professori, t'arregodas, Papero. Papero, certu.
Issu puru teniat una posse, si zerriat Zacca Posse. E fiant cantzonis, poita nci fiat sa possibilidadi de fai sa musica cun su computer, no, e Dottor Dre fiat bravu meda, infati Est aturau fintzas a oi. E certu, e cussu fiat arrisissiu de prus e chi sighit immoi cun profetu, depeus nai.
E certu.
No, ma custa de Papero ca fiat. Eh, no, no, issu, issu puru, issu puru. Cussa mi fuiat, figuradì, cun issu puru ndi eus fatu, fuaus andaus a frimmai sa In facoltadi candu dd'iaus ocupada fui deu e issu a mengianeddu chitzi e frimus ingui po no fai passai sa genti chi depiat andai a donai o comunque po bloccai unu pagheddeddu in s'occupazioni seu nendi in su millenoixentusenoranta e m'arregordu ca mama m'iat donau ciambellas fatas in domu fui cun issu

Comente fiant cussos annos de is ocupatziones, de is posse? Ti nau sa beridadi.
No ti nd'arregordas? Segundu me no, deu gei mi dd'arregordu, sigumenti deu nci andà me is ocupatzioni, andà me is festas eccetera no, beru ca mi seu iscritu in matematica. Poita tui ses una menti in matematica, invecis. Sa faci ci dda botas. Però immoi, scis, passant is annus calincuna cosa si perdit, arregordus. Prus de una puru.
Deu nci apu fatu un'annu sceti in matematica. Duncas.
Poi arrosciu. Boh no fiat apu biu ca no fiat po mei e mi seu postu a fai atru, a fai su precariu, a s'epoca no fiat ancora, no ci fiat su fueddu precariu, deu seu sempri Seu sempri pionieri. E apu incumintzau a fai su precariu de s'epoca e potzu nai ca insomma Scusa seu ligendi Sero bonu a totus Saludos dae Nicolò e Stefania Urru semus lezinde su Mappamondo Bella Ivo Gratzias a Stefania e Nicolò Mi unu basideddu mi at postu Ddu bisi? Però no gei mi dd'arregodu su tempus M'arregodu sa compagnia Cellare fiant abili ant fatu unu discu sceti. Ma Compagnia Barracellare est su nomini de una cosa. Su nomini de sa band.
Tropu bellu. Fiat su movimentu.
Tropu togu.
In Sardigna est partiu unu pagu unu movimentu acapiau a su rap comente propriu comente traditzioni seu nau unu generi musicali chi nci fiat de dexi cuindixi annus e fiant particolaris is Compagnia Barra. A parti ca fadiant su sonu fiat unu pagu originali ma In prus teniant segundu mei cantzonis de importu ca calincuna balit ancora oindì. Imbeciadas beni. E chini scriiat is cantzonis fiat calincunu connotu. Scovia? Pino Cabras. Pino, est beniu, ocannu passau fiat ospiti. Seus amigus cun Pino. E Pino. Ddu saludaus, toc.
Saludi Pino. Ciao Pino. E Pino fiat unu ca teniat su microfonu ddu scidia imperai e fintzas Ita mi ses nendi de Pinu Cabras. Su mundu est stranu no. Compagnia Barracellare Posse. Eh fiant. A parte ca su nomini est istravanau. Eh ma poi fiant togus fiant ant fatu unu discu sceti poi cussu movimentu s'est unu pagu poi su rap at tentu milli arrius e sighidi Ascurta, nci amisturaus totu a paris, cumenti eus chistionau de musica puru, sigheus pagu pagu cun sa musica imoi poi torraus a su liburu, cumenti s'acucat faeus. Ita naras tui? Ita si nd'importat, detzideus nosu. Ascurta, e tui ses nasciu cumenti a Posse in cussus annus, noranta? Nosu seus nàscius in su norantaduus. Duus. Norantunu. Annus noranta. Norantunu. Annus noranta. E e cuss'ierru ca funt nàscius meda, poita cuss'ierru ca funt bessius. Ma fiat unu fenomenu europeu, internatzionali? Cussu fiat unu fenomenu, cussu de posse fiat unu fenomenu prus Italia, Francia, Spagna. Ah, prus sud, nareus. E no est.
De Europa. E fintzas in Francia no fiant medas. E e fiat unu fenomenu meda acapiau a sa, unu pagu a su rap e unu pagu a sa politica. Ma a s'universidadi o a is centrus socialis? De universidadi no nd'apu fatu. Fai contu chi a custu de sa matematica. E intzandus fiat acapiau a is centrus socialis. E area de movimentu. Movimentista. Ma tant'è ca nosu eus inghitzau, eus. eus pentzau de ddu fai, deu e Silvestro a s'epoca, una 'orta chi femus, Silvestro chini? Silvestro Ziccardi, eus fondau nosu sa band, issu imoi non cantat prus cun nosu però est sempri de sa cricca, però ddu saludaus a su propriu, at lassau u' arrastu. E certu, nosu eus inghitzau, candu femus in su campegiu de Maddalena campegiu anti-imperialista nci fiant is autonomus. Ma Maddalena, La Maddalena o Maddalena de Cabuderra? Maddalena, propriu in su chi at campegiu po sa chistioni de sa basi eccetera eccetera est sa prima 'orta chi apu intendiu rap in italianu fatu cumenti si spetat e chi fiat Onda Rossa Posse e chi fiat sa prima truma chi at fatu bessi unu discu e cumenti eus intendiu cussa apu nau no, frimmari pagu pagu. Innoi nc'est cosa. E innoi si depeus ponni in su giru de pariga 'e mesis eus inghitzau. In su mentri est bessiu su discu de Sa Razza E funt bessius centumilla discus cuss'ierru e duncas est partiu unu movimentu ca. Balentia puru ant incumentzau. Balentia fiant Mogoro Posse. Mogoro Posse. Biis, torrat aici etotu custu nomini mancai non siat acapiau a realtadi de centru sociali. Custu nomini Posse nci fiant. Posse. Ma ita olit nai custu fueddu? Posse bolit nai band, però fiat sa band de, fiat unu nomini americanu chi a sa fini at girau eccetera. Su sentidu originali no est mancu acapiau propriu a sa chistioni, però.

Batteristas eccetera totu rock, ascurtamus rock, deu ascurtamu totu sa, femu macu po sa musica e candu apu nau depu iniziai a fai custa cosa fiat dificili a ponni impari poita is atrus. Tui cun is fueddus non cun sa basi as incumentzau. Deu apu inghitzau cun cussu però mi serbiat sa musica, non sciemu cumenti a dda fraigai e pedemu is amigus mius e cussus narant non non rennesciu e custa cosa non est su miu.
Non arrennesciant fiat una cosa unu pagu scapiara poi a sa fini e ci seus arrennescius a ponni impari de totu, nci apu postu dogna musicheri nci dd'apu postu. Cun chini as incumentzau?
Fiasta giai cun sa CRC? In deretura? No, no, deu postu CRC de s'inghitzu. Chi 'olit nai? Mi dda arregodu.
Nudda. Ah, nudda. Pensamus ca 'oliat nai cosa, no 'olit nai mancu nudda. No, sa primu 'orta chi seus andaus a sonai, teniaus giai dus o tres cantzonis, deu e Silvestro Femus giai sperimentali, basi eletronica, no. E poi femus in machina andendi e apu nau, eh si custu mi fait, e cumenti si tzerriaus? E deu apu nau, poita fiat posse fiat una specie di, non sufissu s'at nai su de, no prefissu, sufissu, no ddu sciu cumenti si narat, chi si poniat sempri. Depiast inventai.
Sufissu. Sufissu, a palas. E Casteddu posse fiat tropu banalli, no. Custu puru est berus. No dd'at, no dd'at postu nemus E ci dd'at. Eh, no dd'ant isfrutau però, tenis arrexoni. Stranu, però ci fiat fiat in dogna logu. E insaras mi nci bessit custu CRC Posse, diaici, comente su primu fueddu chi mi nci bessit. Pensamu chi fiat una sigla.
No, no, No bollit nai nudda.
No est nudda. E e Silvestro at nau, atentzioni, interessanti, poi sa prima cosa chi, su primu fueddu chi m'est be- bessiu. E Silvestro at nau, no, interessanti custa CRC, ddu bides cumenti una metafora chi

Su rap 'e is annus fine anni su norantasesi norantotu candu ci fiat poi funt grandus maistrus sopratotu custa west coast chi fiat unu pagu prus scantzonada machinonis Ti fai miga cun unu omini No ddu fatzu poita est genti brava no Ma tui ses in America Stadus Unius California eccetera Fiat unu pagu prus scantzonau no fiat prus cussu de Black Panthers chi ascotàmus nosus de Public Enemy e totu su Run DMC su giru eccetera e e fiat unu pagu già già fia bessiu cussu nosu femus a nasu trotu poita po mei su rap fia fia cu femus mera incuadrau impenniau e certu ma poi Black Panthers e in prus custa cust'unda fiat sighiu in Sardigna puru de genti chi circada de

Ascuta, fatzu propriu giogu a torradura coa, chistionaus de s'urtimu discu? Fogu! Marco, de sa regia, tzaccami sa copertina de Fogu chi dda feus biri ndi chistionaus. Comenti est nasciu custu Fogu chi portas aintru? Comenti est nasciu? Milla, dda bis bella bella? Eia sa copertina. Bellu su font puru de Fogu. Eia. Custa fotografia. Sa fotografia segundu mei est catalana, nci fiat unu, est pigada de su web, dd'at fata Bachis Murgia, custa grafica, e m'at nau, pigaus una fotografia de custa. Ma e fait?
E? Fait a ndi pigai? De ita?
De fotografias de, chenze pagai diritus? No, no, no, cun permissu, deu apu postu su nomini. Ah certu, certu.
A mei mi torrat meda cun su fogu 'e Sant'Antoni. Femu nendi sa propriu cosa. Ca ddu faint in Catalugna, ddu faint in Valèntzia, est facili chi cussu dd'eus sanguinau. Unu connotu mediterraneu puru, cioè, sa catara. E difatis. Sa cosa bella chi. Fogu. Ca poi a sa fini, poi nci apu postu fogu poita scriendi scriendi a sa fini est bessia a pillu custa custa cosa e apu detzidiu ca su nomini fiat custu. Ca seu partiu cun d'unu bandu po fai custu custu discu E su nòmini fiat un'atru. Cioè, depiast ponni su su tìtulu a su discu e ancora no iamu scritu is cantzonis. Apu scritu, apu cambiau tìtulu. Comenti fiat su tìtulu beciu? Libera e galana. Cringe.
Sa malloreddada galana. Fiat unu pagheddu tropu folk sardo, pop folk sardo, libera e galana, ammentos de ah, galania. De galanias.
E invece poi scriendi est bessia a pillu custa cosa de fogu e in prus sa cosa bella è ca nc'est su fogu 'e Sant'Antoni chi torrara E in prus candu s'est aciunta Claudia Crabuzza ca m'at nau, Brava, brava. ca m'at nau, 'ollu cantai deu puru, non mi dd'at nau in sardu. Ah, issa s'est proposta a facci manna? No, m'at mandau unu messaggiu, nosu si de- nosu si scrieus sceti in in sa- o- o deu scriu in sardu e issa in a- in algheresu, no? Bellu, aici tocat a fai. si cumprendit, deu Dogni 'orta chi andu ingunis tèngiu un amigu, Giuan Fiori, issu mi chistionat sceti in aligheresu, a mei mi cumprendit. Deu puru fatzu aici. E si cumprendit perfetamenti. Seu andau in Catalugna, seu andau a unu cunvegnu, fiat totu in catalanu.
Cumprendiast totu? Totu, fiat unu cunvegnu miga de patatinas, fiat de politica, deu apu cumprendiu totu, certu fueddànt a bellu a bellu ma gei si cumprendit. Comunque issa mi ddu scriit, el vol cantà. faeddesu de diaici. Gei si cumprendit.
E ddi nau, eia, però ita fai, tu, a su inizio namu, tui fais cosas diversas. E eus agatau sa crai e issa nd'at bogau custa cosa de Sant'Antoni, ca poi nc'est totu unu. Sant'Antoni 'e su fogu, gei ddi torrat. Gei ddi torrat su fogu e su bellu dd'eus fatu bessiri su bintunu candu faint is fogus de San Juan. In Catalogna, innias. E ddu faint in s'Alighera puru. Ah, in s'Alighera puru.
Certu, est una grandu festa, duncas nc'est totu unu. E prus de custu Sant'Antoni laicu. Ti dda studias sa cosa tui? Nareus ch'est bessiu, però nc'est comenti nai, custa cosa bella chi at fatu Claudia de cust'arregallu de si ponni in su discu. Là, ddu bisi a su dottori in su palcu, aundi ses innoi? Innoi seus in Saccàrgia. Ah, Saccàrgia. Duus annus a oi

Cumenti at essi ca no est prus in is Sconvolts? E no sciu poita, no sciu ita poita no ses prus, moi scoviasiddu, ddu bolleus sciri. Una fotografia chi bi fiat bessiu in su in s'Unioni puru, m'arregodu candu fiat, però est de candu su Casteddu fiat in Serie C, cussu periodu, seu chistionendi de meda, insomma, e poi no sciu poita custa cosa de is Sconvolts, boh. Unu misteru, tocat a si ddu domandai, ma poita si fait a ddu domandai. Cioè, po nosu pedeus, poi est liberu de no arrespundiri puru e de nai no comment, no non ti ddu naru ita ti nd'importat e sa tifoseria propriu prus callenti si 'olit nai. Is sconvolts funt insoma. Ma nci fiat, probabilmenti dda

Eeeh. Ti naru sa mia? Eh. Dai, sa mia est custa, oberi su coru e movi su pei, custa est sa musica chi praxit a mei, a mollari, nci sciumpullari.
Eh, bella cussa. Eh. Toga.
Si, si, si. Dai, eh, dd'eus baddada cantu 'ortas. Ehi, a voglia. Bellu bellu, dai, dottor Drer si iat a podi nai est un'istitutzioni, est essendi un'istitutzioni custu picioccu. Si, poi ammisturat cosas, sigomente est su sardu, però ammisturat musica bella, poi is cumpangius puru funt genti, una cantanti spantosa, Giorgia, Giorgia, mamma mia, e is atrus puru, Giorgia si, totus is atrus si praxint ma Giorgia propriu mi praxit meda eia est si mi nd'at furau sa simpatia bella truma ma deu spero chi Dottor Drer però torrit a fai calincuna brulla dai po prexeri inventadì calincuna atra cosa poita immoi mi parit ca Casteddu est u' pagheddeddu drommida Dromidedda in cust'època mi parit, totu alluada, boh, nc'est bisòngiu de calincuna cosa aici de goliàrdicu. Si, una bidda andas a bufai cosa e costat totu meda, una cosa de birra, una tassa 'e birra ses eurus. E ma issu però ddu faiat s'autoridutzioni, andat cun sa cun su frigo portàtile

Cussus no ndi ntzertant una, amesturant totus. Ma is Sconvolts berus est, tui ddoi fiast in mesu? Ci seu stetiu comente totus. Su palloni est una passioni. Certu, ma chi seu fundadori. No, fundador.
Fundador, ma mancai sa. Su licori.
Su licori, ma chi seu fundadori funt fendi unu pagu de amesturu de. E s'emozioni de ti torrai a biri pustis de tant'annus chi. Però nd'ant bogau a pillu una bella chistioni chi a mei puru mi tasinarat de Casteddu, cumenti est cambiendi custa citadi nosta, de cumenti fiat, a mei non mi praxit meda cumenti sta andendi sa cosa. No, non sciu a tui.
Beni po nudda.
Ah, insaras non seu deu strollicu. No, poita scì a mei a mei mi nant depis fai calincuna cosa. Eh, anti nai, inventadì calincuna cosa. E poita ddu depu fai deu ca deu mi nc'at bogau Casteddu. Ddu bisi? Seu bivendi in Francia. Ddu bisi? E candu seu in Sardegna cussu trintacincu po centu Deu non seu in Casteddu, est raru. Ah, tui candu ses in Sardigna non ses in Casteddu prus. No, apu custu ierru apu fatu dus mesis e non femus in Casteddu, femus propriu in ateras zonas. Poita ses mesu ofendiu ses, no?
No seu ofendiu, mi nci ant bogau, cioè No fait a pigai una domo in afitu, no c'è prus, cioè non. Est totu caru. Deu innoi ci bengiu poita ci funt sa familia, is amigus, mi fait prexeri eccetera e po benni a ejatv, rts.
Stravanaus Diego Porta Sollai, saludi Diego. Su maistu Diego.
Però est diventau dificili, Una canzoni ti fa. Dd'apu De postu una Casteddu. canzoni. E is canzonis chi ponemus po Casteddu prima fiant. Sa- comente est su titulu? Sa capitali Capitali de sa. de sa Baligia. Gei nudda. Ma Gei chi- arratza 'e immagini, increscit cussa? E tocat a biri chini arribbat e chini e chini partit però. E cussa est sa sa storia nosta e. Mi praxit meda una frasi chi as scritu. Eh. Ca dda Casteddu anca dd'ant fatu una vetrina, ma nosu puru seus cosa 'e bendi. Eh Tropu bella cussa. Eh, non si comprendi, sas vetrinas, ma non si comprendi chi depeus bendi calincuna cosa. Castia, custa est tropu bella, est una poesia, un'immagini potenti. Casteddu una vetrina, dda funti bendi, dda depu arrugiri. E nosu puru seus cosa 'e bendi.
Casteddu bella, sceti po chini si dda podit permiti, deu torru a ddu ripiti, capitali 'e sa baligia. Aici est. E aici est. Si. It- Ita iat a tocai a fai segundu tui? Sa curpa de chini est? Turismu de massa? Ita naras? Castia, is O atras prus ci- fatoris puru podint In essi. Europa is atras citadis si ndi funt agataus trint'annus prima. Eia. Innoi seus ancora andendi pagu bellu puru. Innoi seus, candu intendu sa classi dirigenti nosta chi narat ci vorrebbe un nuovo piano di rinascita. Oh, poita ita? E bolit nai chi non scieus nemmancu ca su is pianus de rinascita s'ant arrovinau in su sessantadus e in su setanta su segundu puru. Cioè non teneus mancu cuscenzia de is cosas chi sutzedint innoi. E duncas sa genti non si rendit contu ca non nci podeus prus bivi, seus perdendi milli, millicincuxentus personas a S'est sbodiada Casteddu. Eh. Dd'apu postu in sa cantzoni, tra pagu Tàtari Manna, Casteddu Minori e Tàtari Manna ddu po, pigaus a arriri ma Tàtari est est paris, no est perdendi, nosu seus in. No, nosu caduta libera.
Bosatrus Pirreus si pigais s'indipendentzia.
S'arrangiais, cust'ota. Tàtari est sa citadi prus manna. S'arrangiais, deu seu de acordiu. Candu femus piciocheddus nosu grandu tifosus e strocemus is tataresus eccetera e Giusy. Giusy, cali funt stètias is tres soddisfatzionis prus mannas de sa carriera cosa tua? Giusy, gràtzias. Giusy, gràtzias. Giusy, no, no sciu chini siat Giusy. Giusy s'amiga tua. Angioni. Ah, o Giusy Angioni s'amiga de totus. Nosta. Giusy Angioni. Saludi Giusy. Ciao Giusy. Ambas is ditus. Allora, sa prima cosa giai che Tue as iscritu chi est una carriera Giusy, giai custa est una soddisfatzioni. Eh beh trint'annus ite po nci passai s'ora.
Trintacincu. Trintacincu. Giai chi m'asi nau chi est una carriera giai. Est giai una soddisfatzioni est cussa. Poi s'atera giai chi m'intervistant in televisioni po nai e nau cosa nai did'egiu, bah de mebbu già. Boh ateras cosas de
Prèmios internatzionalis, Suns, Liet International? No, sa soddisfatzioni est sa genti ca ca ti donat Antonella, a tui puru nc'at bogau. Mi nc'at bogau Casteddu a mimmi puru, Antonella Puddu. Ddu bis? Ma seda. S'atra cosa est sa soddisfatzioni poi de tzerriai a carriera ci ndi olit. Atentzioni, dai chi ddu guastas ddu torras a comporai, eh. Est caru puru cussu. Cussu.
Boh, est su fatu de sa genti chi ti donat genti coment'e Claudia, Andrea eccetera chi ti donat s'arrispetu 'e ddi nai, poi su prus funt musicheris in prus funt professionistas e deu no e chi ti nant, ti donant custa custu spaziu custa custa stima e ti nant mi fait prexeri 'e fai is cosas cun tui po nai e genti, deu no seu professionista seu sempri amatoriali no ddu sciu. Ti tocat a fai un'aturu traballu, berus? No est chi mi tocat a fai, apu sempri traballau, no dd'apu mai pentzau coment'unu traballu mancai mi praxit a ddu fai in manera professionali is cosas chi fatzu su mancu is discus mi praxit a ddu fai professionali no no est sa professioni cosa mia e su traballu eus a nai e però mi s'arrispetu segundu tui de ita cioè chi depiast fai sceti musica mancai cumentzat una chistioni de routine de ddu fai a marolla po traballai po campai po bivi ma no ci campas a su mancu po mei no nc'est su tanti po ci campai no mi seu mai postu su problema nemmancu e no apu sempri sighiu a traballai Marolla si 'enit. Marolla si finiu. E no seu nimancu de cussu amanti de su traballu, no seu stacanovista. Ah, mancu deu seu grandu tifosu. No, però tocat a ddu fai. Là ddu bisi?
Là ddoi est Marieddu puru? Là e Mario no podit ammancai. Alex.
Nc'est Fricchi. Fricchi, Giorgia, custu piciocheddu 'e chini est bellu bellu? Su primu ananti. Custu est su fillu, custu est Lisandro, su fillu de Bebo. Immoi at essi omini mannu. Eh, immoi tenit dexot'annus, cant'annus tenit? Eh, una cosa diaici. Eh, custa poita est tirada, custa fotografia? Custa deu fa, eus fatu u' videoclip, deu fatu, si dd'at fatu Alberto Badas again, in sa Sedda 'e su Diaulu, anzi no, a s'atra, a su Monti 'e Sant'Ignatziu, eus fatu su videoclip de una cantzoni. In su Fortinu, anca ddoi est su Fortinu. At essi giai set'ot'annus fait. Eh. Eus fatu su videoclip inguni Sempri at tirau bellas fotografias. Ma sciu che nde depis fai unu po su discu nou. Cali cantzoni as scioberau? E giai.
Ma e coment'est chi fut cussu contu? Chi a Dotor Drer ddi praxit meda fintzas a dirigiri su traficu. Ah e certu poita. Scoviau totu.
Fiant fendi una brulla cun is amigos, si fiat bistiu de vìgili urbanu e in d'una in d'una arruga importanti de Casteddu si fiat postu a frimmai machinas. Teniat unu, deu seu, nai, complice prima, ca segnalàt, ddi narat, frimma custu, frimma custu, frimmàt is machinas, ddi domandàt is documentus, patentis, poi a unu certu puntu Fiat passendi su tempus e custu amigu ddi narat, Ah, firma custa ca est a luxi studada. Firmat custa machina, fiat una machina de poliziotus. Dd'ant aciapau e insoma, poi s'est acabada beni, est ancora innoi, insoma, su picioccu.
Unu buontempone dottor Dre si at a podi nai, nai ma custas brullas, custu cand'est sussediu, sempri in is fantastici anni novanta deu pensu. Prima puru podet no prima de no no no prima 'e is annus otanta si fiat insoma fiant una bella cricca e custa si Ma dotor Dre depis isciri ca est in sa puntada immoi cun Ivixeddu poita dotor Dre scriit fintzes libbrus si pigat cun is fueddus giogat fintzes cantendi ma scriendi puru e difatis iat iscrittu Unu libru chi si tzerriat Ponidi a una parti, e cussa puru, tando sa frasi istorica de ponidi a una parti, deu dd'ia biu, fut unu periudu de campagna elettorali, m'arregodu, e unu tipu a unu politicu dd'iat nau, ascù, ponidi a una parti, poita propriu dd'iat siccau, tui ti dd'arregodas cussu video, est diventau famosu. Iant fatu poi una festa, po festegiai custa cosa insomma e si si zerriat ponidi a una parti, party però propriu festa po festegiai custa cosa custa bella campagna elettorali chi at fatu Micheli bellu bellu scòtulu su fedali miu
cussu est no est cosa 'e Eh. Eh, ses brullanu tui, picioccu, ah? Ti praxit a fai custus giogheteddus? Comente nci dd'iast acabbada a sa dì cun sa giustìtzia? No, ma eh, chi ddu fais oi? T'arrestant. A- a- cioè, si nc'ant portau in questura, giustamenti, no? Giustamenti. Però no est chi si podiant donai. Eh, no, fiat acabada unu pagu a arriri in questura de. Inchietau si fiant o no? si ant fatu a timmi, s'amigu miu fiat unu pagu scretiu. Deu puru. Tui a faci manna. Apu cumprendiu.
Esattu, portau in cuestura m'ant, no tenemus dexot'annus, teniamus sex'annus, una cosa diaici. Poi ant pigau s'amigu miu, chi fiat fiat fendi sa comparsa, issu fadiat fadiat su su teniat sa moto no, sa motocicletta, si poniat inguni e fadiat Tipu s'atori e ddu fadiat beni. E fadiat diaici cumenti nai, m'ant cuccau e caminada diaici. E duncas sa genti arrallentendi in viale Diaz, inguni si ponint a curri, no, a s'epoca. Aundi festis, innaudu.
In viale Diaz, acanta 'e dom'e mama.
E deu mi ponemu diaici custa palita fata, fiat una specie 'e cosa 'e linna artigianale e si ti arregordas cussu biancu e arrubiu chi fut fatu dae cartoncinu totu poita unu amigu miu mi fait gioghendi mi a mengianu apu stopau unu amigu diaici documenti e gioghendi cun sa manu e unu mi fait marranu chi no ddu fais custu merì bah giubottinu ni est organizau su vespinu asullu de sa giusta de sa municipali tui forsis no dd'as connotu no Su vespinu non dd'apo acutu. Unu capeddu stramesu militari, femus una una specie de acoci, però pargemus unu giustinu de sa municipali. E finzas a candu non arribbada sa giusta cussa ufficiali de polizia di stato. Cioè devo tenere questo e nci fiat de s'atera parti nci fiat totu su bixinau, totu su inguni castiendi e E poi?
S'ant e poi nudda. S'ant ixetau besseiminci. No, s'ant, antzis deu tenemus dexot'annus e tzerriaus babbu miu unu pagu est abarrau seriu, però poi non fiat inchietu. Su babbu de s'amigu miu, personaggiu storicu de importu. E chini est? No ddu nau, ma est unu importanti in sa storia de Sardigna, at fatu at fatu una cosa importanti. In su primu o su segundu liburu dd'apu

Ghetta. Eh. De cuddas bellixeddas. Da, Poita dd'as iscritu in italianu? Eh. Tui chi s'as fatu sa conca a acua cun su sardu. Eh? Bravu. Bravu ses.
Chi dd'emu scritu in sardu non dd'iat ligiu nemus, custa est sa realtadi. Oh, sa genti non est mai cuntenta.
Ddu scriis in italianu, poita non dd'as iscritu in sardu? Ddu scriis in sardu, poita non ddas iscrito? Eh, piciocus, però, poneisì de acordiu. Su fatu est ca su sardu est a dolu mannu lingua orali in Sardigna e duncas a fai musica est facili.

Però scritus sendi che tenit una grafia diversa de s'italianu e nosu connosceus cussa, ddu bieus comenti unu chi no connoscit s'ingresu e narat, Eia, a chi chi est ligendi cussus fueddus? Comenti potzu essi deu ligendi su tedescu? Eia. Cun sa diferenza che su tedescu no ddu cumprendu oi teorica. E su problema de su sardu est custu, che no si dd'ant mai imparau a ligi ni a scriri. Tant'è che sa genti mi deu ddu imperu sempri internet eccetera candu Social, postu custas cosas. mi narant ma comente est che fais inguni cun is doppias eccetera sa genti ddu bit ancora comente una cosa strangia funt dus duas arregulas Duas arreguleddas a s'acabada no est chi siat però sa genti chini no ddu scit ddu scriit comente a s'italiana comente chi deu scriu I am tipu a sa pronuncia a sa propriu manera poita seus acostumaus in cudda manera Certu. A dolu mannu, strangius in domu nosta. Ascuta, cali funt is temas tus? E de su libru e de su discu puru nou, De Fogu. Is temas tus. Unu est Casteddu, siguru. Certu. Poi movimentismu, lingua, ita, basis militaris. Chi depu agatai unu argumentu chi siat comunu. A s'ùrtimu discu chi apu fatu e s'ùrtimu libru, est a nai, est sa contronarratzioni de totu su chi sutzedit in domu nosta, chi depu agatai, poita est dificili a ponni impari is cosas. Funt medas is temas, no funt mancu pagus is tuus.
Ma po chini funt is librus tuus, is discus tuus? Moi ti giru sa domanda, su pùblicu cosa tua e chini est? Càstia,
apu tentu Sa fortuna de, mescamente cun su primu libru, ma puru cun s'atru seu girendi immoi un'annu, no, de fai meda presentadas in giru in Sardigna. Candu faisi presentadas, sa genti chi arribat nimancu dda connoscit e issu nimancu connoscit a tui. Duncas est genti ca est interessada a is librus e tengiu sa fortuna de incociai una fita una fitixedda, pitica però de is lettoris e ligidoras, mescamente, is feminas forsis funt de prus, legint de prus naras? metadi e metadi però is chi mi presentant otanta po centu funt feminas poita bibliotecaria funt feminas, chi nc'est relatora e cioè mescamente mi praxit in generali sempri a tenni Genti diversa ca mi presentat. Duncas deu arribbu, crasi seu in Igresias. Ah, ddu naraus, ddu naraus. Marco de sa regia, mandami s'eventu de crasi, sa locandina.
Mescama, nci ant a essi binti personas, trinta. Milla innoi. Duncas, aspeta, lassami ddu nai beni. Su tres a is ses e mesu, Igresias, Biblioteca Luigi Galleani, presentat su libru Ponidì a una parti. Eia. Cun chini ses? No ddu est iscritu. Nc'est custa Alessandra de Igresias ca. Alessandra, andat beni, andat beni. Gratzias Marco. Duncas, chini est su pubblicu?
A parti totu su giru de Casteddu ca prus o mancu ddu connoscis, a bortas si ddu lixint a bortas nono, no est chi a marola is amigus mius ddu depint lixi, tengiu custa cosa chi arribbu in dogni in bidda e arribbu in Biddanoaforru, tengiu dexi ligidoris nous e est genti No est pagu Però est genti ca no as mai connotu, arrennesciu a arribbai a una fitixedda A unus a unus. A unu a unu arribbai e deu circu de.
Saludi su dotore e Ivo, ddu fais un arroghitteddu de anticolonialista Davide de Casteddu. Eh, femus narendi prima che custu est su vidiu nou chi as scioberau. Certu. Cioè su vidiu, su singulu, po fai, anticolonialista est una cantzoni, s'urtima est, no? De Fogu, de Fogu in sardu, de ita chistionat gei si cumprendit. E fintzas sa torrada de totu. Sa regia est de Paolo Carboni, ddu connoscis a Paolo Carboni? E de de aici depu biri calincuna 'orta e custu boliat un arrogheddu, no? Poi dda bieus. E imoi candu bessit su discu, su bah su discu, su singulu. Cumenti no, su video, no no ndi fatzu musica diaici chene. Tenis sa regia, ma tui t'intendis parti de una scena sarda, esistit una scena sarda, s'agatat, o no, oppuru. Sa pregunta è, esistit una scena sarda? Esistit.
O ses iscapu?
Bah, deu m'intendu fintzas parti de. Eus fatu unu festival cun unu cunvegnu de pagu in Tatari e nci fiant totu is becius arrepadoris, duncas Quilo, Sa Razza. Ah, nd'apu biu, limbas chi currint.
Eia. Cumenti est andau?
Togu meda.
e Alessiu eccetera Balentinu calincunu noeddu puru anda bene anda bene certu custu mundu seus pa dognunu diversu però seus sempri tui pensa trinta e prus annus calincunu e gasi coranta de custa truma e eus sempri fatu cosas cioè esistit custa cosa de unu movimentu culturali podeus nai podeus finzas nai calincunu fueddu poita a su fini in su cunvegnu in su cunvegnu funt bessias cosas Chistionis de importu e funt bessias. Unu minutu tenis, chi nci dda fais a ddu nai in unu minutu? Custa cosa de custu cunvegnu? Baxei a si ddu castiai in un'àtera televisioni. Depu torrai gràtzias finas a Antonellu e a s'amigu tuu Francu Macis. Ah, nci funt. Boh, mi intendu fai, totu s'ateru, sa scena sarda, po mei, no esistit, poita est fora, scì, scì, poita no esistit, no chi no nci siat genti chi sonat eccetera, est fora de arràdiu, televisionis, bravu, e de mass media. Duncas no est mai biu chi esistat in unu paisu, in unu logu, una scena musicali sendi fora de de dogna mass media. E a suta 'e terra. Tenis arrexoni.
Oh, serraus cun custus fueddus. Is contus funt bellus ma su tempus s'est bolau. As biu? Su dotori, gratzias. Gratzias a tui. Sighit diaici ca ses andendi beni. Ah, spereus.
Cun totu is atrus si bieus sa cida chi intrat a si biri.

Custa faina est fata cun s'agiudu de sa Regioni Autònoma de Sardigna, Imprentas duemilla e binticincu, duemilla e bintises, Lei de sa Regioni bintiduus de su duemilla e dexiotu.